Agus tá an dhá handle ansin at NG Ireland, sin ceann an Ghailearaí Náisiúnta, so táimid i gcónaí ag cuartú daoine nua chun muid a leanúint. Agus tá siad in ann mise a leanacht freisin at Caomhán Mac, so ní bheidh aiféal orthu má leanann siad mé. So go leor rudaí suas ann faoi rudaí an-spéisiúil ó thaobh na healaíne. So bígí ag tweetáil, so tá mé ag tabhairt cuireadh dhaoibh fiú bheith ag tógáil pictiúirí agus ag tweetáil agus mise ag caint freisin, so why not? So. Just go dtí an chéad slide atá, seo teideal an chaint agus feicfidh sibh pictiúr den chéad obair ealaíne a fheiceann sibh nuair a shiúlann sibh isteach sa Gailearaí Náisiúnta, Sciathán na Mílaoise agus sin dealbh de George Bernard Shaw. So, an rud atá mé ag iarraidh caint faoi inniu ná an bhealach atá muid in ann ceangal le daoine ag úsáid na meáin digiteacha. So, ag iarraidh bheith nua-aimseartha chun daoine a mhealladh isteach san Gailearaí agus a suim a spreagadh taobh amuigh de ballaí an Gallery freisin. Agus tá mé ag dul ar ais go dtí na smaointe a bhí ag George Bernard Shaw mar sé Shaw ceann de na pátrúin is tábhachtaí is stairiúla ag an Ghallery mar thug sé aon tríú dá eastát don Ghallery nuair a bhfuair sé bás sa mbliain 1950. Agus cén fáth a rinne sé sin? Mar dúirt sé gob é an Gallery an áit a bhfuair sé a chuid oideachas is tábhachtaí in Éirinn. So thuig George Bernard Shaw gur áis é an Gallery chun smaointe a spreagadh, chun fiosrúchán a spreagadh agus mar fear oideachas tuigim gur nuair atá fiosrúchán tá foghlaim. So sin an rud atá muid ag iarraidh a dhéanamh ach leis na meáin digiteacha tá muide, tá an buntáiste againne mar tá muid in ann an eangach a chur amach níos faide agus daoine a mhealladh isteach agus labhairt le daoine ar líne ar fud an domhain. So, tá, tá, tá, tá daoine in ann an bailiúchán a fheiceáil agus suim a bhaint as an bailiúchán, agus taitneamh a bhaint as an bailiúchán áit ar bith. So, seo pictiúr anois atá an-choitianta anois san Gallery faoi láthair. Siúlfaidh tú isteach, beidh daoine ag breathnú ar na pictiúir a bhí i gcónaí. Ach má bhreathnaíonn tú aríst go géar feiceann tú an fear seo, tá na earphones istigh aige ag breathnú ar phictiúr, tá bean eile agus tá sí ag úsáid fón póca. OK so tá an saol ag athrú, tá réabhlóid tar éis tarlú, go háirithe tar éis le b'fhéidir cúig déag bliain anuas, tá daoine ag úsáid meán digiteach chun eolas a fháil. So seans b'fhéidir go bhfuil an fear seo ag éisteacht le podchraoladh, Faoi an phictiúr atá sé ag breathnú air, sin pictiúr Juan Gris, pictiúr Cubist, agus ansin b'fhéidir go bhfuil an bhean seo ag úsáid aip chun níos mó eolas a fháil ar Kees Van Dongen. Ok, so níl siad ag cuartú na lipéad, b'fhéidir, níl, b'fhéidir níl siad ag cuartú leabhar, tá siad ag cuartú an eolas san póca. So sin difriocht mór. Now, mí Meitheamh anuraidh, bliain mhór dhuinne mar bhí athoscailt ann. Dúnadh formhór den Gallery i dhá mhíle is a haon dhéag. agus sin agus d'osclaíodh arís é anuraidh, Meitheamh anuraidh. So an raibh aon duine istigh? Bhí, cúpla lámh ag goil suas, ok. So mura raibh sibh istigh fós, taraigí isteach mar tá sé go hálainn. So sin an seanfhoirgneamh a tóigeadh i 1864 agus i 1903, tá sé ar ais arís agus áiteachaí nós an Shaw Room agus an áiteachaí mar sin tá, tá, tá, tá, tá athchóiriú déanta orthu. So ach le bliain le athchóiriú is sórt ré nua dúinne agus seans dúinne b'fhéidir íomhá eh eile a chur amach don Gailearaí Náisiúnta. So seo just pictiúr don cheiliúradh so just go ndearna go hiomlán eh agus seo mo chomhghleacaí anseo san Roinn Oideachas seachas an fear sa lár sin eh an Taoiseach ansin i i i i ag an am eh Enda Kenny sin an eh é an ócáid deireanach oifigiúil mar Thaoiseach, actually, an lá sin, d'osclaíodh, agus an tráthnóna sin, tháinig Leo Varadkar isteach, so, so, fuair muid an phictiúr deireanach, b'fhéidir, go hoifigiúil leis. Ní raibh mise sa bpictiúr, ní raibh mise ar fáil ag an am, so, bhí, bhí díomá orm faoi sin. Ach leis an ré nua I suppose bíonn muid ag iarraidh b'fhéidir bealaí nua a scrúdú chun eolas a chur trasna faoin bhailiúchán agus just ag breathnú go faoi an foirgneamh go fisiciúil nuair a shiúlann tú isteach inniu feiceann tú níos mó scáileáin so ghabhann tú isteach go dtí'n desk chun eolas a fháil tá scáileán ar bharr ansin agus tá sé ag tabhairt eolas faoi cén sórt taispeántaisí atá ann, atá ann faoi láthair, bíonn taispeántaisí ag athrú i gcónaí, agus cén sórt ócáidí atá ag tarlú b'fhéidir le cúpla seachtain amach. Freisin leis na sna seomraí, glaonn mise iPhones, giant iPhones orthu sin ach an t-ainm ceart atá orthu ná ná totems ach so rinne muid bhí muid ag caint le comhlacht, níl mé ag cuimhneamh ar an ainm atá orthu anois ach rinne muid comhlacht chun, na gléasanna seo a chur thart timpeall an gallery so ní tá tá tá seans a'd eolas a fháil i gcónaí faoi céard atá ag tarlú so seod aftermath sin taispeántas atá ag tarlú faoi láthair atá ar an scáileán sin so sin go fisiciúil ach ehm anuraidh freisin nuair a d'oscail muid eh agus nuair a fuair muid na figiúirí ag deireadh na bliana chuir fuair muid amach go raibh eh milliún daoine cuairteoir tríd na doirse. So sin rud mór millteach, milliún cuairteoir, do you know, Éirinn is, you know, tír cúig mhilliún muid, so tháinig milliún isteach na doirse sa mbliain. So sin, bhí muid an-sásta leis sin. Muide uimhir a haon ó thaobh institiúid saor in aisce, you know, tá an Guinness Storehouse sin an ceann is, tá níos mó tóir air ó thaobh turasóireacht ach ó thaobh saor in aisce, sé Gailearaí Náisiúnta na hÉireann uimhir a haon an áis a dhéanns daoine. So, sin isteach na doirse ach sa bhliain céanna bhí 1.5 milliún cuairteoir digiteach againn. So, sin cuairteoirí freisin, daoine atá ag úsáid an suíomh idirlín, ag úsáid na meáin digit, na meáin sóisialta, físeáin ar líne agus podchraoltaí. So, tá níos mó daoine ag breathnú orainn ar líne ná atá ag tíocht isteach na doirse. So fuair muid amach freisin ag déanamh níos mó taighde go bhfuil 56% den trácht ag tíocht ó na fóin póca agus deineann sé sin an-chiall, sin i gcomparáid le 43% ag tíocht as a bhí ag tíocht i 2016. Now cén fáth? Bhuel tá fáthanna ar nós fón póca tá sé i do phóca tá tú in ann an t-eolas a fháil díreach ansin agus an lá atá inniu ann tá na daoine ag iarraidh an t-eolas a fháil díreach anois ok so feiceann siad rud eicínt fón póca ag tíocht amach ach b'fhéidir fáth níos fearr go bhfuil ardú ar na ar an fón póca ná go bhfuil an gur gur chuir muid suíomh idirlín nua ar fáil 2017 agus tá an. t-eolas atá ansin níos saibhre agus freisin tá an suíomh níos oiriúnach don fón póca. So ciallaíonn sé sin nuair a ghabhanns tú ar an suíomh go líonann an suíomh an scáileán atá ar an fón póca. So tá sin san nuair atá fón cliste agat agus gabhann tú, cuartaíonn tú rud eicínt ar líne agus tá sé an-bheag is caithfidh tú sort pinch-áil ach nuair a bhíonn leis an suíomh seo tagann an t-eolas agus líonann sé, tuigeann an. an suíomh idirlín, cén sórt uirlis atá tú a thabhairt, cén sórt gléas teicneolaíochta atá tú a thabhairt. So sin an fáth go bhfuil ardú ar an líon na daoine ag úsáid an fón póca chun na seirbhísí ar líne a fháil. So seo just sampla amháin den leathanach atá ann ar an suíomh idirlín. So tá an suíomh idirlín an-ghlan anois, tá sé éasca an t-eolas a fháil, tá go leor le feiceáil so feiceann sibh ansin, leathanach atá, b'fhéidir nach bhfuil sé le feiceáil go maith ansin ar an áit a bhfuil sibhse ach seo just leathanach amháin explore explore and learn so chuile sórt chuile sórt rud a bheadh ag baint le oideachas agus ag baint le rudaí ar líne ar nós na tionscail ar nós podchraoltaí ansin freisin so glan agus éasca le n-úsáid agus go deas le húsáid ar do fón póca so d'fhéadfá bheith ag éisteacht le podchraoltaí thíos ansin agus tú ar an Luas ar maidin ag tíocht isteach nó rud a dhéananns mise i gcónaí agus muid sáite i Sráid Uí Chonaill ag dul in áit ar bith so sin an sin an so d'fhéadfá a bheith ag éisteacht le léacht mór mór fada faoi faoi Caravaggio nó rud rud ar bith eile so tá tá tá an-rud le feiceáil. Rud le rá freisin go bhfuil, tá muid ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn san Gailearaí freisin, cosúil le aon institiúid eile, agus tá sé sin soiléir ar an suíomh idirlín freisin. Tá muid in ann Gaeilge, tá muid in ann na seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge. So má bhreathnaíonn tú anseo tá na treoracha le fáil, tá, eolas faoi cuairt a chur cuairt ar an Gallery trí Ghaeilge agus freisin tá beagán eolas freisin ar an scéim Ghaeilge so tá sin tábhachtach dhúinn freisin agus sin le feiceáil. Now tá mise mar bhall den Roinn Oideachas agus úsáid muid an suíomh idirlín chun ár eachtraí a chur trasna is ár seirbhísí. So, tá sé tábhachtach dúinn go bhfuil sé seo á úsáid mar tá muid ag iarraidh líon na daoine a fháil isteach. So, just seod dhá shampla de na seirbhísí atá ann. Chuile Dé Domhnaigh bíonn ceardlann do ghasúir agus thuas anseo ar chlé tá just sampla de seirbhís a rinne muid do daoine le míchumas seo daoine de seirbhís do dhaoine atá atá dall so ehm tá muid in ann é tá muid in ann actually na an an seirbhís seo a thabhairt amach as an Gallery má tá daoine ag iarraidh seirbhís eh b'fhéidir taobh amuigh eh san san san phobal agus tá an t-eolas sin ar fad ar líne so tá sin tábhachtach. An rud is tábhachtaí domh ó thaobh oideachas de ar an ar an idirlíon eh ar an suíomh idirlíon ná go dtuigeann muid gur gallery náisiúnta muid. Tá an focal náisiúnta an-tábhachtach dúinn. Tá muid suite i gCearnóg Mhuirfean, i gceartlár Bhleá Cliath, ach tuigeann muid go mbeadh scoil eicínt b'fhéidir thíos i nDún Chaoin nach mbeadh in ann dul suas go dtí an gallery agus tá Tá go minic ar an Ardteistiméireacht bíonn ceisteanna faoi taispeántais atá ann. So ciallaíonn sé sin go gcaithfidh muid eolas faoi na taispeántais a chur ar líne do scoileanna agus do mhúinteoirí sa chaoi sin a mbeidh na scoileanna i nDún Chaoin nó Dún na nGall nó daoine nach bhfuil in ann tíocht go Cearnóg Mhuirfean i mBleá Cliath in ann tarraingt ón idirlíon agus an eolas ar fad a fháil faoi na taispeántais agus na ceisteanna a d'fhéadfadh tíocht suas ar an pháipéar a fháil. So, tá sin ar fad ar fáil san suíomh. Tá súil agam freisin go mbeadh daoine in ann tíocht go dtí an gallery mar is rud difriúil le breathnú os comhair an phictiúir ná breathnú ar an scáileán ach tuigim, tuigeann muid nach bhfuil daoine in ann a thíocht. So, an bailiúchán é féin, tá bailiúchán mór millteach ann, tá os cionn 3,000 obair ar chanbhás agus ola agus tá thart ar 10,000 píosa ar pháipéar, so bailiúchán mór millteach. Sé an bailiúchán is tábhachtaí cheapfainn ó thaobh péintéireacht Éireannacha atá in Éirinn, so tá stair ealaín na hÉireann uilig ó thaobh péintéireacht ag dul siar ón 18ú haois suas go dtí an lá atá inniu ann san Gallery agus tá an t-eolas sin ar fad ar fáil. Chomh maith leis sin tá bailiúchán an-mhaith ón Eoraip ann. So, tá muid an-láidir ó thaobh obair ón Iodáil, go háirithe san 17ú aois, san tréimhse Baroque, agus freisin le ealaín ón Ísiltír, arís san 17ú aois, ag breathnú ar ré órga na hÍsiltíre, so obair ar nós Vermeer agus Metsu is mar sin de. Freisin tá tá portraits ann, ceann de na portraits deireanach a tháinig isteach san gallery ná ceann de Graham Norton sin obair a rinne Gareth Reid, bhí Gareth istigh anuraidh freisin, b'fhéidir chonaic sibh an an píosa a rinne Sky Arts anuraidh so sin ceann de na cinn nua agus ceann eile de na portraits a tháinig isteach san gallery anuraidh freisin ná portrait de Henry Shefflin. so tá an ní cheart dom an ainm sin a rá i gCorca ach sin tá Henry Shefflin ar an mballa agus sé an chéad duine chéad portrait de fear nó duine a bhí páirteach i gCumann Lúthchleas Gael atá ar na ballaí so ach tá so téann go leor daoine isteach ag cuartú Shefflin nó Graham Norton agus D'fhéadfaí a rá, bhuel tá Caravaggio thuas ansin freisin ach sin atá, sin atá an tóir orthu. Now tá leabharlann an-mhaith ann freisin so sé an leabharlann ó thaobh leabhra ealaíne is mó in Éirinn atá ann agus ag úsáid an idirlíon tá sé éasca le húsáid so má tá tú ag déanamh taighde, le mar shampla ar obair Jack B. Yeats. Tá tú in ann just ainm Yeats a chur isteach agus is féidir, tá ainm na leabhrachaí, na leabhra uilig atá ar an, ar Yeats ar fáil, feicfidh tú uilig ansin nó cé bí rud atá tú ag déanamh staidéar air. So tá tuiscint againn san Gailearaí go bhfuil spectrum de chuairteoirí ann. Tá daoine a thiocfaidh isteach go fánach, just ag iarraidh breathnú thart agus caithfidh siad 30 soicind ag breathnú ar phictiúr is gabhfaidh siad ar aghaidh go dtí an ceann eile. Agus tá daoine eile atá ag iarraidh staidéar níos doimhne a dhéanamh ar an bhailiúchán nó ar pháirt don bhailiúchán agus so tá muid ag iarraidh seirbhís a chur do chuile dhuine mar sin. Páirt eile don Ghailearaí atá tábhachtach dúinn ná na cartlanna. So tá Scéal mór ag an Ghailearaí ina scéal mór fada. Bunaíodh an Gailearaí san bhliain 1864, d'oscail 1864 agus ehm so le céad, os cionn céad caoga bliain tá an Gailearaí ag forbairt ó shoin. So ciallaíonn sin go bhfuil na cartlannaí ag forbairt. So tá tá sé an-spéisiúil mar tá go leor pictiúirí, leitreachaí ó stiúrthóirí go dtí ealaíontóirí, so rudaí mar sin. So is áit maith iad na cartlannaí chun staidéar a dhéanamh air, má tá tú ag déanamh staidéar ar ealaíontóir agus cén uair a tháinig an ealaín sin isteach, an píosa saothair sin isteach san Ghailearaí agus cén sórt bealach a tháinig sé isteach. So tá sé sin ar fad le fáil sna na cartlanna freisin. So tá scéalta an-spéisiúil cosúil le an chéad chogadh, an chéad, 1916 b'fhéidir, agus céard, céard a bhí ag tarlú san Ghailearaí Nuair a bhí an troid ag tarlú you know coicís nó seachtain na Cásca? Rud, scéalta eile ná an dara cogadh domhanda nuair a tógadh na pictiúirí ar fad síos go Tuar Mhic Éadaigh i Maigh Eo agus bhí na pictiúirí ar fad ansin le fad an Ghailearaí Náisiúnta le fad an chogadh agus tá muid gheobhaidh muid leitreacha ó dhaoine ag rá go bhfuil Bhí mise ag scoil i dTuar Mhic Éadaigh agus chonaic mé na pictiúirí thíos ansin. An bhfuil aon rud agat ar na cartlannaí a dhéanann ceangal leis sin? So, em, arís, tá sé éasca le, le húsáid ar líne. So, tá mé ag úsáid Yeats arís mar shampla. So, má tá tú ag iarraidh scrúdú a dhéanamh ar na, na cartlanna Yeats, eh, just Yeats a chur isteach agus gheobhaidh tú sórt an scroll down menu ansin agus tá PDFs ar fad don t-eolas, you know. So tá an t-eolas ar fad ar fáil ach freisin you know déan teangmháil linne freisin you know ná ná you know ehm seo just áit le haghaidh tosú ach eh ba bhreá linn cuairt a fháil uaibhse freisin. So tá suíomh idirlín eile a'inn freisin agus an t-ainm ar sin ná National Gallery Images agus an fáth go bhfuil sé seo ann ná go bhfuil im, íomhánna don eh don phictiúirí á úsáid ag proifisiúnaigh ar nós daoine atá ag obair le foilsitheoireacht, ag obair le teilifís agus rudaí mar sin. So bíonn siad ag cuardú pictiúirí nó íomhánna atá an-an-láidir agus tá siad ar fáil, tá siad le fáil, tá, is féidir iad a cheannacht ar an suíomh, ar an suíomh seo. So. Tá muid ag forbairt ar seo. Thosaigh muid an suíomh seo i 2014 agus tá muid ag déanamh níos mó forbairt ar i mbliana. So tá súil againn 5,500 phictiúr a bheith ar seo roimh dheireadh na bliana. So tá muid ag iarraidh go mbeadh an taispeántas, cuid níos mó den taispeántas ar an suíomh seo amach anseo. Anois, ar ais go dtí an na meáin shóisialta. So, seod figure eile atá spéisiúil. Tá 2.4 billiún ag úsáid meáin shóisialta ar fud an domhain. So, réabhlóid mór. Agus feiceann muid é sin anois san gallery mar tá daoine ag tíocht isteach agus ag rá, chonaic mé tweet ar maidin. go raibh rud éicint ag tarlú san seomra seo you know agus em tá tá an daonra uilig tá an daonra ag úsáid you know ceann amháin nó ceann eile tá you know nuair a thosaigh m'athair a chuntas eh Facebook tá a fhios bhí a fhios go raibh réabhlóid ar siúl you know so em tá siad tá tá siad á tá siad dhá úsáid so caithfidh muid eh em bheith páirteach leis sin so thart ar an t-am seo dhá mhíle agus a naoi ní raibh aon rud mar seo ann so is rud nua agus an so sin sin a raibh sin chomh nua is tá sé agus tháinig sé le chéile mar mar gheall go raibh ceann de mo chomhghleacaí as an co as an as an roinn oideachas agus as an na visitor services tháinig siad le chéile agus cheap siad gur cheart dóibh an an meáin shóisialta a chur ar fáil. So níl sé ag dul ar aghaidh sa ngailearaí ach le naoi mbliana. So just siod an pictiúr just sampla a thabhairt den sórt réabhlóid atá ag tarlú. 2005 roghnaíodh an Pápa Benedict mar mar Phápa agus feicfidh tú cén sórt na daoine anseo sa Vatican. 2013 Tháinig an Pápa Francis mar Phápa. An difríocht mór idir an dhá slua. Chuile dhuine ag úsáid na fón póca is na tablets dul suas. So caithfidh an gallery, caithfidh muide bheith, caithfidh muid a bheith páirteach san réabhlóid sin. Agus seo atá muid ag úsáid faoi láthair, meáin shóisialta, tá Twitter, Facebook, Instagram, Tá tá muid ar YouTube agus tá muid ar Soundcloud. Sílim gurb é Facebook an ceann is fearr ó thaobh líon na daoine agus is bealach maith é chun eolas a chur suas. Mar shampla Dé Máirt seo caite bhí léacht i gceann de na seomraí Gabriel Metz Gabriel Munter agus bhí fiche, tá, ghabhfadh sé, ghabhfadh rud éicint mar sin amach, gheobhadh fiche, tá, gheobhadh fiche míle duine an, an t-eolas. So sin, b'é Facebook an, b'fhéidir an ceann is fearr. Anois, ó thaobh ehm, no, ní, ní, ní sórt clár eolais é an, na meáin sóisialta uilig. So tá muid in ann píosa spraoi a bhaint freisin agus rudaí fánacha a chur air agus eh just chun cur amach sin nach bhfuil muid chomh fuddy duddy is cheapann daoine freisin, you know. So ehm. Feiceann tú anois go bhfuil, ansin an pictiúr sin ar bharr sin, seans. Sin pictiúir go Ferris Bueller's Day Off ó na hochtóidí. Scannán iontach. Agus thíos faoi tá grúpa scoláirí ón Fhrainc ag iarraidh é sin a dhéanamh, a chruthú arís. So, tháinig sé seo suas ar Instagram agus thaitnigh sé linn so chuir muid Chuir muid ar Facebook é. Ok. Freisin nuair atá rudaí ag tarlú, you know, ócáidí móra, you know, so, you know, ghnóthaigh Gaillimh, nuair a ghnóthaigh Gaillimh an eh, an eh, Liam McCarthy anuraidh chuir muid pictiúr suas den, den eh, eh, de, de, de, den Spanish Arch, you know, eh, pictiúr, ceann de na pictiúirí atá insa mbailiúchán. Is freisin nuair a McGregor, nuair a throid sé anuraidh, Fuair muid pictiúr sa mbailiúchán ar cheap muid go raibh cosúil leis agus chuir muid suas é, just, just píosa spraoi, you know. So, tá muid in ann rudaí mar sin a dhéanamh. Eh, sin Twitter, tá an Twitter handle air arís, so, em, Twitter, sin, tá, tá, tá, em, mar, mar gheall go bhfuil, nach bhfuil, em, mórán, ní féidir leat mórán a scríobh i, i Twitter, tá sórt, tá sé limited, so caithfidh tú, em, So Twitter really is bealach é chun just eolas a chur amach. So sin, déanann muid is cosúil le an eachtra a bhíonns, no an eachtra a bhíonns ann chuile Dé Domhnaigh do pháistí. So bíonn sé sin ar Twitter chuile Dé Domhnaigh agus ní féidir mórán eile a dhéanamh really leis. So ach d'fhéadfadh, d'fhéadfadh daoine a bheith ar Twitter agus nach mbeadh ar Facebook agus d'fhéadfadh daoine a bheith ar Facebook ná Twitter. So caithfidh muid na, na rudaí seo ar fad a, a úsáid. Ansin ag sruthú beo. Sin rud tá muid ag iarraidh níos mó forbairt a dhéanamh air. Seo rinne muid ceann anuraidh. Seo grúpa ón Royal Irish Academy of Music atá an-ghar againn i Sráid, ar Rae an Iarthair thíos Westland Row agus thug muid cuireadh dhóibh anuraidh teacht isteach go dtí an Gallery agus amhráin ón tréimhse Baroque a chasadh istigh sa taispeántas Caravaggio mar is ón tréimhse Baroque é Caravaggio agus just le cur leis an taispeántas ach chomh maith leis sin mar ní raibh muid in ann ach 50 duine a chur isteach sa seomra bhí ceann de mo chomhghleacaithe ag úsáid fón póca agus ag déanamh taifead air agus bhí an taifead de sin ag dul amach beo tríd Facebook so bhí daoine, bhí cúpla céad duine. in ann breathnú air thríd Facebook mé féin ar mo Wall agus bhí sé yeah spéisiúil ag breathnú air just ag breathnú cineál cé méad daoine a bhí ag breathnú agus bhí na na sort of na heart signs ag gluaiseacht trasna an scáileáin you know so bhí seans le go leor daoine go raibh siad in ann breathnú air seo ar ar líne. Rud eile atá muid ag smaoineamh air freisin ná ó thaobh na físeáin de ná caint leis na na coimeádaithe, na curators, agus píosa cainte a dhéanamh faoi pictiúir atá inár mbailiúchán agus labhairt faoi sin go, le haghaidh deich nóiméad b'fhéidir chuile choicíos, so pictiúr gach coicíos agus sin a chur ar Vimeo nó ar ar em ar em ar eh YouTube. So sin smaoineamh b'fhéidir amach anseo. Dhá Phaul ansin, Paul Signac ansin ar chlé agus Paul Henry, in ann sin Paul Henry ansin eh ar dheis. Freisin tá muid ar Spotify so smaoinim an smaoineamh seo, níl mórán forbairt déanta againn ar seo fós ach tá mé cinnte go bhfuil Spotify ag chuile dhuine ach is rogha seo abair dá mbeadh muid ag spáint scannáin agus cúpla seachtain ó shin spáin muid scannán Loving Vincent níl a fhios agam an bhfaca sibh é sin mara bhfaca scannán álainn faoi Vincent Van Gogh agus bheadh sé go deas b'fhéidir an soundtrack a chur suas ar suíomh gallery ar Spotify. Seo just sampla do cúpla amhrán a chuir muid suas a chur leis an taispeántas Vermeer anuraidh. So ar ais go dtí George Bernard Shaw. So just go bunúsach really is rogha eile iad na meáin digiteach chun eolas a chur trasna. Tá muid ag iarraidh go mbeadh daoine in ann tíocht isteach go dtí an Gallery ach tá muid ag iarraidh go mbeadh an taispeántas ar fáil in áit ar bith agus nuair atá an suim á scaipeadh agus an áthas á scaipeadh I think go dtiocfaidh, go mbeadh níos mó suim, níos mó fonn ar dhaoine theacht isteach mar tá níos mó eolas acu roimh ré theacht isteach go dtí an Gallery. So ceapaim go mbeadh Bernard Shaw sásta leis sin mar fear oideachais é féin